tuiscint i bhfad níos fearr ar spórt, ar an saol ag cailíní agus buachaillí, is cuma cén aois atá siad. Agus an t-aon rud amháin a bhraithfidh daoine ná seo, right. Deirtear ansan tá, you know, tá ráiteas sa Bhíobla faoi out of the mouths of babes and sucklings. Now is cuma cé mhéad múinteoir atá anso, Más múinteoir tusa agus muna bhfuil tú, muna bhfuil tú eagraithe, muna bhfuil an stuif ar eolas, muna bhfuil eagrúchán maith ar an rang agus mar sin de, cuir duine gurb aois dóibh a ceathair nó a cúig nó a sé isteach ansan os do chomhair amach agus déarfaidh siad ar an spota.

Tá 's acu muna bhfuil, you know, má tá seisiún á dhéanamh agat, is cuma cén aois, agus go háirithe ag aois a sé, seacht, ocht nó naoi, mar sin, caithfidh tú a bheith an-eagraithe, mar ní féidir leat a rá, hmm, a Noel, cad a, cad a dhéanfaimid anois, agus beidh beirt ag marú a chéile taobh thiar díot agus mar sin de, right, agus, nó, nó beidh an clogad bainte ar ár, ó thaobh cúrsaí peile de, beidh daoine ag ciceáil nó rith, beidh an fhoighne imithe agus mar sin de. So an chéad rud a chaithfidh a bheith agat ná. eagraíocht maith. Go dtuigfidh tú cad tá á dhéanamh agat, go mbíonn saghas, you know, go mbíonn leanúnachas sa rud agus go mbaineann na daoine taitneamh as. Má dhéanann tú é sin, ar a laghad tá na daoine agat, tiocfaidh siad ar ais, an babhta ina dhiaidh sin nó ar an Déardaoin ina dhiaidh sin nó mar sin de. So sin é an saghas, sin é an saghas cinnireacht gur féidir leatsa a thabhairt dóibh san. Ó thaobh na daltaí féin de, agus. Bhí mise ag plé le foirne camógaí, peil na mban, you know, iomáint agus peil faoi aois agus mar sin de agus b'fhéidir iomáint agus b'fhéidir peil do dhaoine fásta mar sin de. Is an rud céanna atá uathu. Cad tá uathu? Sé atá uathu ná nuair a thagann siad go dtí traenáil nó go dtí seisiún agus ní maith liom a rá traenáil seachas cóitseáil nó eagrúchán nó mar sin de mar an saghas tuairim a bhíonn ag daoine nuair a deireann tú traenáil Rud atá i gceist acu ná b'fhéidir ag rith timpeall agus mar sin de agus ag sprints a leithéid. Cloisim ansan go bhfuil daoine, bhí, bhí, bhí dream ar scoil agamsa uair amháin agus de, do bhí foireann faoi ceathair déag nó faoi naoi déag agam agus ag an am san do bhí an Féile na nGael, an, an comórtas san, right, agus is minic go mbíonn daoine ag cur an iomad, Sea, spéisiúil. But anyway, bhí foireann, bhí leaids agamsa a bhí ar fhoireann na Piarsaigh thíos i gCorcaigh agus bíonn siad san go maith faoi aois den chuid is mó. But dúirt leaid liom, nílim in ann dul ag traenáil leat in Eochaill. I said, cén fáth? Mar tá mé ag traenáil leis an gclub. But I said, sure, is féidir leat traenáil linn agus just bhí scileanna agus mar sin de á dhéanamh acu. But anyway, bhíodh, fuair mé amach ina dhiaidh sin cad a bhí á dhéanamh acu. Bhí sé ag rith suas cnocán. Rinneamar forty sprints ar suas an cnocán ansan air agus ansin do rinneamar press ups agus sit ups agus mar sin de, do bhí an méid sin á dhéanamh acu. Now im thuairimse I was saying like cad é seo like but cad faoi na bun scileanna agus sin an rud atá ag teastáil measaim ó dhaoine óga right nuair a thagann siad go dtí an club go bhfoghlaimíonn siad rudaí agus is féidir leatsa cabhrú leo chun a rá alright cosúil leis an mhúinteoireacht Nuair atá tú ag múineadh rud éigin, right, má tosaíonn tú le A agus ansin sa mhúineadh b'fhéidir críochnaíonn tú le D and then nuair atá an D déanta agat ba chóir go mbeadh na daltaí os do chomhair amach in ann rud éigin a dhéanamh pé rud a bhí, pé cuspóir a bhí agat. Rud céanna le cóitseáil, measaim. b'fhéidir go bhfuil saghas, you know, leanúnachas i gceist agus nach mbeidh an scil acu go dtí, b'fhéidir, i gceann, you know, ceithre sheachtain déag nó whatever it is, leath bliana or bliain amháin or whatever but caithfidh go bhfuil na daltaí ag foghlaim rud éigin, na daltaí scoile agus dar ndóigh na daoine atá os do chomhair má tá tú ag déanamh seisiún. So má tá tusa bainteach le foireann, is cuma cén aois, Cad é an aidhm atá agat nuair a théann tú ag traenáil? Cím daoine ansan rud, cailíní b'fhéidir, peil nó camógaíocht nó níl 'fhios agam rud. But nuair a théann tusa amach ag traenáil, nó na buachaillí atá ag imirt sóisear, fé fiche a haon, sinsir, pé rud, iomáint, peil, is cuma. Cad tá ag teastáil bhuait-sa right? Ag siúl amach ón bpáirc nó ag dul as an bpáirc ag an deireadh isteach go dtí na seomraí feistis right? An féidir, má stopann tusa an t-am, dá bhféadfadh duine éigin an t-am a stopadh agus dá bhféadfadh sé nó sí ceist a chur ar gach aon duine go hindibhidiúil, Cad d'fhoghlaim tú anocht? Is má deir tusa just, níor fhoghlaim mise aon rud.

Táim an-mhaith chun an rud seo a dhéanamh. Táim an-mhaith chun an rud sin a dhéanamh. Caithfidh mé a thuilleadh oibre a dhéanamh ar an scil seo nó mar sin de. Ar a laghad tá rud éigin foghlamtha agat. I dtreo is nuair a thagann tú ar ais go dtí an halla nó an pháirc nó pé rud an chéad uair eile, go bhféadfá bheith ag obair ar an scil sin nach bhfuil, we'll say, chomh haclaí agat is ba chóir a bheith agus chomh maith leis sin ag saghas tógáil ar na láidreachtaí. siad le chéile agus is cuma cén aois atá acu. Deir muid, mar shampla, má tá imreoir agat a bhfuil siad an-mhaith ag déanamh ABCDE agus ar chúis eicínt tá siad stuck ag C agus tá siad ag triáil gach rud agus mothaíonn siad níl mé an-mhaith, níl mé go maith, níl mé maith, cén comhairle a thabharfá don imreoir sin a mhothaíonn nach bhfuil siad ag forbairt nó ag bogadh ar aghaidh nó nach bhfuil siad sách maith?

An mó duine gur féidir leo an liathróid a chiceáil leis an dá chos? So. So, just supposing like, go bhfuilimse tar éis teacht anso anocht agus go bhfuilim ag rá, ok, a chailíní right, tá sé go han-mhaith ag déanamh ciceáil agus mar sin de but, táid ag imirt i gcoinne, um, we just say, Kilmacud an tseachtain seo chugainn, right? Cén mbealach an ómóid peil tá tá foireann acusan nach bhfuil? Tá. Yeah, nó an an chéad fhoireann ná go bhfuil na geansaithe mar an gcéanna so caithfimid iad san a athrú. But anyway sin scéal eile. But an rud atá i gceist agam ná we're going to say like ok, aon duine atá ag déanamh tusa a mharcáil beidh a fhios acu nach féidir leatsa an rud a chiceáil ar do lámh clé, a le do chos clé. So B'fhéidir gurb é sin an rud anois. So as seo amach anois, bhuel, ceann des, gach oíche beimid ag cur isteach deich nóiméad cleachtadh ar an cos go bhfuil dúshlán agat, b'fhéidir. Ní féidir leat a rá a thuilleadh anois i gcúrsaí oideachais go bhfuil lag agus dúshláin. Bhuel, an dúshlán a bheadh agat ná seo, right, tóg amach an duine is fearr Right, ok, is cuma cén duine is fearr é, ok, tar amach anso, ok, tugann tú an liathróid agus cúl dó agus ansan ar, ok, go hiontach, right, and then cuireann tú duine ar, chun fanacht ar an taobh dheis, just chun, like, agus just téigh mar sin de agus má chaitheann an cailín an, an liathróid suas, níl le déanamh ach é a bhualadh. So you say, look, sin é an t-am anois go gcaithfidh tú, like, An rud a dhéanaimid ná, coimeádaimid é seo nó faoi cheilt go dtí go mbeidh an comórtas ann. But beimid ag cleachtadh an taobh clé so we just say for argument's sake go bhfuil cailín iontach againn, an réalta, agus tuigeann an freasúra, ansan, tuigeann an freasúra más féidir liom an cailín seo a dhúnadh síos, tá léi. Buaileann sí an cos, tá sí tar éis féachaint ar na videos is mar sin de, buaileann sí gach rud lena, lena deasóg. So just look at so an chomhairle ná fan ar a deasóg just fan ann agus coimeád ar a clé cosúil le like dá mbeinn ag aoireacht agus mar sin de agus ní bheidh sin aithne aonair. Cad a tharlódh ansan dá gcasfadh sí ar clé agus dá bhfaigheadh sí cúl straight away ó thaobh cúrsaí siceolaíochta de titeann an fhoireann eile they say jeez an an rud go léir a dúirt an traenálaí linn. Right, so de, de, de bheadh ort ansan daoine a chur ag cleachtadh agus dar ndóigh bheidís ag cleachtadh sa bhaile i gcoinne an falla nó mar sin de just é a bhualadh mar sin de so sin, sin ceann des na rudaí right so braitheann sé ar cá bhfuil sí greamaithe dar ndóigh leis an duine ba chóir duit dul chun cainte léi nó leis agus a rá bhuel well, cad é an fhadhb atá agat uaireanta is maidir le footwork nó rudaí mar sin de Tá, sin ceann is mó anois. Feicimse na daoine óga anois atá ag teacht in airde, right, agus ag fás. Níl an choisíocht chéanna agus I suppose chonaic tusa é seo chomh maith thar na blianta, right. Níl an choisíocht chéanna acu in aon chor. Níl an chomhordanáidíocht acu. Mar, you see, mórán den ghlúin nua, nó tá daoine anseo, right, agus tá siad, tá siad óg, right. Tá mise, mar a deirfeá, mar saghas seanfhear, you know.

Right. So ní, ní, ní théann siad amach. Right, mar a dúirt mé, drochshampla tusa amach, no, no, but théití amach ag rothaíocht, right, ag, ar do scútar, le do, leis an lámh clé agat, or leis an gcos clé, cos dheis, mar sin de. So bhí comhordanáidíocht á fhoghlaim agatsa. Like, nuair a bhí mise óg, nuair a chuaigh mé abhaile, bhí saghas séasúr do rudaí éagsúla, mar a bhí cúl imbéar, mar sin de. Bhí séasúr ann do rudaí.

an dreoilín ag canadh nó rud éigin mar sin and suddenly tháinig tú amach leis na chessies dar ndóigh bhí siad ag titim but fiú amháin ag déanamh san bhí a fhios agat nuair a bhí tú ag déanamh the chessies right go raibh an an cos is láidre agus an lámh is láidre ag iarraidh iad a bhriseadh so bhí tú ag foghlaim ní raibh a fhios agat go raibh tú ag foghlaim faoi chomhordanáidíocht is mar sin de but bhí tú ag foghlaim comhordanáidíocht

Cinn trí, cinn feile atá na Níl aon spiotail but anyways come to and then Aodh Mhúire right agus sin an scil ceart right mar tá mark and then ar an ar an gcos sin but then nuair a casann siad ar clé faigheann siad an liathróid right and then but is an cos a bhíonn amuigh mar sin de right and then nuair a bhíonn siad ag iarraidh é a chaitheamh suas right tá siad ag tarraingt thar so and then cuireann siad an camán mar seo so mar a deirfeá Sliscíonn siad an liathróid agus téann sé amach mar sin. And ní, but ní thuigeann siad, right? Níl, níl an cosíocht sin acu. And is cuimhin liom, bhí ag féachaint ar éinne atá deaslámhach, you know, scríonn siad, the, like, leis an, an, an lámh so, but then toisc go raibh siad óg agus go raibh camán fada sa teach, The Big Brothers b'fhéidir, nó an Big Sisters, agus do thóg siad é sin. So, thug siad air ansan agus bhí siad in ann imirt leis, chaith siad suas an liathróid and then cuir siad an, right, an ciotóg ansan and then, from then on, bhí siad saghas gafa. Bhí, tá tú ceart go leor. Or like faoin gcamán ansan. And then nuair a bhí siad ag iarraidh é a bhualadh anso, you see, bhí siad ag imirt mar seo, right, and then, Now tá duine amháin, tá Walter Walsh as Cill Chainnigh, right, agus imríonn sé mar sin. Do bhí cúpla duine i gCorcaigh chomh maith, Kevin Hennessy, agus i gcónaí riamh, right, más féidir leat, agus tá siad tar éis a dhéanamh an-mhaith ar fad, but má cuireann tú brú orthu, cífidh tú an liathróid, right, slicing off beagáinín, right, cos tá siad ag iarraidh é a bhualadh mar seo, cos níl na cosa i gceart ann. Now, inseoidh mé scéal beag daoibh, right, an slí gur dhein mise, gur chabhraigh mise leis, right. Fuair mé elastic band, you know na cinn nuair atá tú ag obair ó thaobh cúrsaí physio de má ghearrann tú nó má you know má má tá gortúchán cois agat. Agus rud a dhein mé ná do bhí bhí duine amháin againn mar sin now ní luafaidh mé ainm right but bhí sé á bhualadh mar sin agus arís right slice it off. Agus rud céanna le peil Right, muna bhfuil an, an, muna bhfuil an, you know, tá mise chun kickbacks a thabhairt duit anois sa dara, um, sraith ansan, right, ok, so, tá cos mar seo agus an cos eile just suas leis mar sin den ghlúin, just pump, so, go dtéann sé ar an leibhéal seo b'fhéidir, go bhféadfá, b'fhéidir, agus go bhfuil sé tapaidh. Bíonn roinnt daoine agus má tá siad casta nó mar sin nó má cuireann siad an cos mar seo le taobh na liathróide ar clé nó ar dheis. So, so an technique an rud is tábhachtaí. But rud amháin a rinne, a rinne mise le duine ná, do chuir mé, do cheangail mé an rud seo leis and then dúirt mé leis go, go bhfuil tú ag rince, go gcaithfidh tú say samhlú go bhfuil tú ag rince. So nuair, nuair atá tú ag bualadh na liathróide mar seo, Do bhí na cosa ceangailte agus bhí ar an duine é seo a dhéanamh. I dtreo is go raibh an cos ceart amach chun tosaigh an t-am ar fad. And then an taobh eile, right, á bhualadh mar seo arís, bhí air casadh an taobh eile and just cúpla céim. Agus bhíomar an-mhaith.

Tá an cheist éasca, tá an freagra níos deacra. Mar tá seanfhocal sa Ghaeilge, ansan is deacair nós a bhriseadh. Deirtear gan nós a dhéanamh ach oiread. Bhuel, gan nós, but má tá nós ann, right? Tá sé deacair é a bhriseadh, right? Is cuimhin liomsa tá aithne agam sa bhaint i gCorcaigh ansan agus tá bhí siad ag rá, you know, ag tá tú sort of óg agus tá níl éinne anseo b'fhéidir ach mé héin agus bit a chumar cuineachta bhí skinheads ar siúl. Skinheads ar

So, but to create, chun críochnú na hoops ansin, má fheiceann tú an rothar riamh, right, tá an áit a gcuireann tú an bonn agus mar sin de, tá saghas, you know, tá, tá slí mar sin, agus an rud a bhí ann ná, cuir, like, ag, leis an bata agus é a bhualadh, just ansan leis an mbata d'fhéadfá an rud a threorú timpeall. But an rud atá i gceist agamsa ná, an rud atá i gceist agamsa ná, an méid rith timpeall, an méid suas ar an mballa, ag léimt,

Right? Ok, tumbling agus mar sin arís. But an rud atá i gceist ann ná, go bunúsach, just gnáth-saghas gluaiseachtaí a bhí againn go nádúrtha nuair a bhíomar óg. So, feiceann tú an saghas, an, an saghas meath toisc go bhfuil an ghlúin nua, like, ag plé le David Weavery agus mar sin de. Sea, like, creid nó ná creid. I mean, dá, dá mba rud é go raibh duine tar éis dul a chodladh i 1960, a bhí mar, b'fhéidir, múinteoir nó mar duine a bhíodh ag súgradh agus anois agus go músclódh sé nó músclódh sé san áit atá inniu ann agus féachaint ar na daoine óga. Ní thuigfeadh sé. I bet you any money right go bhfuil áiteanna timpeall ar Bhleá Cliath right agus timpeall na sráidbhailte sa bhaile agus mar sin de go mbíodh

Tá an saghas eagrúcháin ar ar imirt, ar súgradh, ar spraoi, tá sé athraithe. Bhí mise sna, i Meiriceá, i Chicago sna seachtóidí, right, deireadh na seachtóidí bhí mé ann agus bhí mé i mo chónaí i teach agus bhí beirt ann, beirt, bhí cailín agus buachaill, bhí siad b'fhéidir deich nó haon déag nó mar sin de. But an, is minic agus bhí cairde acu and I'd say come on raghaimid ag imirt baseball, bhí saghas baseball diamond nó mar sin de just céad slat ón ón teach and I said dúirt mé le Michael an leaid óg téigh trasna go dtí Seán ansan agus abair leis an bhfuil fonn ort teacht chomh maith linn so d'fhoghlaim mise rud ansan like mar sin an rud a tharlaíodh in Éirinn ag an am you know rith síos ansin agus faigh Colm Seán Micheál agus beidh cluiche againn. But dúirt bean an tí dom, Hey, hey, hang on a while, right, she said, right, No, no, no, no, caithfidh mé glaoch a chur ar dtús. Caithfidh mé tú a chur in aithne dos na tuismitheoirí, right, caithfidh mé gach rud a riar, right, agus díreach atá tar éis tarlúint in Éirinn anois, right, agus gach, gach saghas súgradh a bhí i Meiriceá ag an am, bhí sé eagraithe. Chuaigh tú go dtí an Ball Park ag seacht a chlog ar an Mháirt, and b'shin sin.

Ní dóigh liom é. Nuair a bhuaigh an Clár Craobh na hÉireann i 1995, right, bhuaigh siad an, bhfuil aon, bhfuil fhios ag aon duine cén bhliain an chéad ceann a bhuaigh siad? Bhuaigh siad Craobh na hÉireann uair amháin roimhe san?
92.

you know, bhí gaiscíocht déanta acu, you know, tar éis Craobh na hÉireann buaite acu. And then, tar éis trí nó ceithre bhliain eile, bhí roinnt daoine ag éirí bréan den Chlár, de chúis éigin, nílimse chun a rá, ní raibh mise sa, mar a déarfá, sa constituencies sin, but anyway. In Áth na nDála, bhí duine chomh browned off den Chlár sin, right, ná chuir sé t-léinte amach, agus do bhí léarscáil na hÉireann ar an T-léine and the caption was The Perfect Island. Oileán foirfe, bhí sé as Gaeilge agus as Béarla. Agus just chonaic tú é agus tú, oh yes, an léarscáil na hÉireann. Ag teacht anuas ansan don chósta thiar, chuaigh tú ón nGaillimh díreach ar aghaidh go dtí Ciarraí. Agus do bhí, bhí an Clár in easnamh. Níl a fhios agam cén fáth, but sin rud a bhí i gceist agam, like, like,

agus feiceann muid é seo anois ar gach fhoireann nó foirne idir-chontae síos ina leibhéil is ísle, go dtosaíonn siad ag traenáil réamhshéasúir, muintir á muirdhíothacht, muintir á marú agus b'fhéidir go bhfuil dearmad againn ar na scileanna. agus níos mó, b'fhéidir, níos mó béime á chur ar aclaíocht. nó ar an leibhéal sin, right, tá tú ag caint faoin, sin an chéad leibhéal, sin an barr leibhéal más maith leat. Tá an imirt ag an mbarr leibhéal, is cuma cén contae atá agat. Má fhéachann tusa ar Bhleá Cliath sa pheil. Like tá saghas, tá saghas, tá, tá proifisiúntacht i gceist ansin. Déanann siad gach rud ar ard chaighdeán. An caighdeán is airde. Gach foireann iománaíochta, an Clár is gach rud mar sin de, déanann siad rudaí, you know, ar, ar ard chaighdeán. Ní dhéanann siad dearúd ar na scileanna, It's just go bhfuil duine éigin right so he said duine sna meáin right tá sé ag iarraidh saghas uillinn difriúil d'fháil mar sin de so you know scríonn sé faoin rud seo. Bhuel bhí siad ag caint faoi Bhleá Cliath san iomáint ansin bhfuil dar bhfuil dearúd á dhéanamh acu b'fhéidir trí nó ceithre bliana bhfuil dearúd á dhéanamh acu ar na ar na scileanna toisc gur bhuaigh Cill Chainnigh orthu de b'fhéidir Right, mar an oíche sin ní raibh an touch go maith agus mar sin de. That, that, that's uaireanta just, uaireanta bíonn tú ag iarraidh, ceapann tú go bhfuil tú go hiontach, téann tú amach don cluiche agus just, just ní, ní bhíonn tú i gceart, ní bhíonn tú socair agus mar sin de. But an rud eile i gceist ná, chuir na foirne ar, ar an mór, right, gach pioc, we just say, gach am atá acu, tá ag teastáil don scileanna cuirtear isteach é, don, don fisiciúlacht cuirtear isteach é, agus an difríocht idir an Clár a thosaigh é, b'fhéidir, go dtí an lá atá inniu ann agus níl ann ach fiche bliain, atá cuíosach gairid ó thaobh, you know, ó thaobh evolution de, right, mar thosaigh an Clár é, ní raibh sé mar a déarfá eolaíochtúil. Rinne siad, rinne an Clár I think fiche cúig seisiún traenála i ndiaidh a chéile i mí Eanáir ansin i 1995 ag rith suas an cnocán ins an Cratloe. So bhí siad níos fearr, bhí siad níos fiteáilte but it was a case of like that you know má caitheann tú an iomad rudaí ag an mballa you know greamóidh cuid de you know but anois tá ná tamall ann ní fhéadfainn glacadh le aon set up atá ann right peil na mban, peil Gaelach, iománaíocht ag an leibhéal is aoirde tá daoine ansan chun bhfuil tú safe, chun tástáil a dhéanamh ort ó thaobh cad é an bia is fearr duit, right? Cad tá in easnamh ort? Bhfuil cúpla vitimín ag teastáil toisc go bhfuil an an corp b'fhéidir eh go bhfuil b'fhéidir vitamin C nó D nó F nó whatever it is in easnamh ort, right? Tá daoine mar sin ann, tá daoine eile ann agus is traenálaithe proifisiúnta iad. Tuigeann siad cad tá á dhéanamh acu. Agus tuigeann siad right, beidh tú ag an dáta seo, right? Ag an am seo, beidh tú anseo, beidh tú anseo, beidh tú anseo. ag teastáil ansan ón mbainisteoir ná go mbeidh tú ar bharr ag méid a trí, trí thirty nó ceathair a chlog lá an chluiche agus is féidir leo rudaí mar sin a dhéanamh. Uaireanta téann tú beagáinín thar fóir, má théann tú thar fóir beagáinín ní bheidh tú, ní bheidh tú chomh maith. So titfidh, titfidh an taispeántas. So ó thaobh an leibhéil de,

Agus b'fhéidir nach féidir leo siúl níos tapúla ná san. Agus tá na matáin go léir tógtha i slí go bhfuil siad ag just ag féachaint go maith mar a déarfá, seachas go bhfuil siad, you know, solúbtha agus mar sin. Má fhéachann tusa ar bodybuilder ag siúl, agus má tá tú ag féachaint ar ballerina ag siúl,

So tagann siad go léir ar ais go dtí coisíocht agus you know aclaíocht agus mar a dúirt mé, i gclubanna is cuma sóisear, sinsir mar sin de, right. Má tá duine i bhfeighil ar ullmhúcháin fisiciúla caithfidh is dóigh fios a gnó nó a ghnó a bheith aici nó aige. An-tábhachtach.

nó as an bpáirc. Mar, an rud atá i gceist ann ná, má tá ceannairí ag teastáil uait, right, cad tá ag teastáil? Go mbeidh, right, bíonn cinnirí i gcónaí, right, you can say, go simplí, má tá an traenáil ag a seacht a chlog, is cuma má tá daoine óga agat atá sé nó daoine fásta atá fiche sé, bíonn siad in am. Bíonn giar ceart acu nuair atá sé fuar. Bíonn sé má tá sibh ag traenáil i mí Eanáir. Ní thagann siad amach le bríste gearr agus is like kind of singlet like beag, you know. Right? In other words, bíonn siad eagraithe. Bíonn stuif ceart acu. Bíonn buidéil uisce acu. Nó Lucozade Sport nó rudaí mar sin de. Hydration ana-thábhachtach. So tug, tugann siad na rudaí go léir, na rudaí go léir atá ag teastáil chun, chun iad a bheith chomh maith agus is féidir, tugann siad ar bord. Sin ana-thábhachtach. Like, ní féidir leat, ní féidir leat bheith ag traenáil.

And then, nuair a bhíonn an cluiche ar siúl, táimid dhá chúilín chun deiridh, tá trí nóiméad fágtha, right? Cad is ainm duit arís now? Caitríona. Caitríona.
Ruth.
Ruth. Agus tá mise ag imirt, nó seo, seo an duine anois a bhíonn déanach agus mar sin de, and I'm saying, Come on Caitríona, come on Ruth, is féidir linn an rud seo a bhuachaint. Cad a bheidh á rá ag na gcailíní seo? 'Cause tá a fhios agamsa do bheadh sé á rá agamsa anyway? Who the hell is she? Jesus Christ. Ag gearán, ah come on, is féidir leat níos fearr ná sin a dhéanamh. Bíonn siad déanach. Cad a dhein tú sa cluiche? Alright but bíonn sé sin an duine sin then ag cur milleán ar dhaoine eile because níl aon cinnireacht ag teastáil nó más é go mbímse like tagann Ruth agus Caitríona chun traenáil ag ceathrú chun a seacht bímse ansan ag leathuair tar éis a sé ag déanamh solúbthacht cleachtaí solúbthachta ag déanamh b'fhéidir tá mé ag Is mise an duine a thógann b'fhéidir na na ciceanna saora, na pocanna saora sa camógaíocht nó san iománaíocht. Bím ansan b'fhéidir ó sé a chlog ag déanamh cleachtaidh is mar sin de. Deinim gach rud i gceart. Tugaim dea-shampla. Is cuma má táim a cúig, a sé, a seacht nó hocht nó mar sin de. Nó, má tá dhá nóiméad le dul agus tá mé dhá cúilín chun deiridh agus tá mise ag iarraidh daoine a ghríosadh, bhfuil seans ann go n-éisteodh daoine liomsa agus go n-ardóidís a gcluiche beagáinín toisc go bhfuil mise ag iarraidh iad a ghríosadh nó an carachtar eile a thagann isteach i mar ní bhíonn gait thiar mar sin ag tarraingt an chluiche. Sin é an rud. So like, cinnireacht nuair a bhíonn tú óg, den chuid is mó, right, cífidh tú é. An ceannaire a bhíonn faoi hocht nó faoi naoi ná b'fhéidir an duine is fearr. Sin é, bhuel, because teastaíonn uaim tabhair an liathróid do Liam nó do Ruth agus scórálfaidh sí nó sé. That's it. Tabhair an liathróid don duine is fearr agus raghaidh sé ar ruathar agus gheobhaidh sé cúl. Yeah. Nó tá an saghas, táimid ag iarraidh é sin a bhaint amach ón gCumann Lúthchleas Gael ag aois a dó dhéag síos in other words go bhfuilimid ag baint taitneamh as. But tuigimidne go léir mar fir. Right, cúpla míle bliain ó shin ansan do bhí orainne dul amach, right, agus fia a mharú, b'fhéidir torc a mharú, nó ainmhí eile ag dul siar na milliúnta bliain, b'fhéidir dineasár a mharú, é a thabhairt abhaile, don bhia, don clann. So táimid comórtasúil anyway agus tá cailíní comórtasúil chomh maith. Má chaitheann tú liathróid isteach idir cúigear nó seisear nó ochtar nó deichniúr beidh cluiche ar siúl, beidh dream amháin ag iarraidh an cluiche a bhuachan. And cífidh tú na cinnirí ansan ag teacht chun you know, chun tosaigh sin iad na daoine a theastaíonn an cluiche a bhuachan right? níos mó na na daoine eile. Now níl mé ag rá right? tá Tá saghas tuairim difriúil ansan, bhí siad ag iarraidh an rud seo a dhéanamh ó thaobh comórtasúlachta a bhaint amach as cluichí, which is fair enough, but is daoine comórtasúil sinn go nádúrtha. An rud atá ag teastáil ná nach go bhfuil tú saghas ag léimt in airde nuair a bhuann tú an cluiche agus gurb é an bua an rud is tábhachtaí, ná go bhfuil an saghas taitneamh a bhaint as an rud is tábhachtaí. But cífidh tú na daoine a theastaíonn uathu bua, OK, nuair a bhíonn an cluiche thart is féidir leo a mála a d'fháil agus siúl leis an duine a chaill, like, agus déanann siad dearúd air. Agus cíonn tú na cinnirí ansan, tiocfaidh siad in airde but ó thaobh aon rud, ó thaobh cinnireacht a spreagadh, go háirithe nuair atá tú ag caint faoi daoine óga, caithfidh tú bheith ag béimiú iarrachta, iarrachta agus níos mó iarrachta. Sin é an rud. agus i gcónaí ag cur béim ar mar a déarfá an taispeántas seachas an toradh. Fiú amháin don, like we just say, má tá tusa ag imirt league matches agus má tá tú ag cailliúint agus má tá tú ag déanamh chomh maith agus is féidir, sure cad eile is féidir leat a dhéanamh? Tá tú ag cailliúint toisc nach bhfuil tú níos fearr ná an dream eile. But tá tú ag foghlaim conas a bheith níos fearr. Agus lá, an lá cinniúnach ansan go bhfuil knockout ann, toisc gur fhoghlaim tú cleachtaí agus b'fhéidir ceachtanna nuair a bhí tú ag imirt, We just say sraitheanna agus mar sin de, nuair a bhí tú óg. Tá tú ag foghlaim cinnireacht. Now tá daoine ann a bhrúnn rudaí, you know, a ghríosaíonn duine agus mar sin de. Tá daoine agus tá siad mar a déarfá guthach. Bíonn siad ag caint agus ag caint agus ag caint an t-am ar fad. Tá daoine eile, ní deireann siad mórán, but dhéanann siad an obair. Like faigheann siad an liathróid, like, cúlaíonn siad siar, baineann siad an liathróid de dhuine nuair atá scór, and then ritheann siad suas an pháirc arís ag tabhairt tacaíochta do dhaoine, is mar sin de. Like, sin cinnireacht eile, sin cinnireacht samplach. And ní bhíonn agat b'fhéidir ach triúr nó ceathrar, but tagann siad, right, go nádúrtha, mar an cheist atá ann right, bhfuil cinnirí déanta, nó just an rútaí? Tá mé ag smaoineamh orthu siúd go léir anois agus like nuair a bhí sibh chomh beag mar sin le sa cliabhán, an féidir daoine a rá yeah! Beidh tú mar cheannaire! An féidir? Nó is it just rud taobh istigh? Napoleon Bonaparte

a thabhairt i gcuimhne dóibh i rith cluichí agus an rud is dona ná ní tharlaíonn sé sin mura bhfuil an inspioraid chéanna á dhéanamh agat sa seomra cleachtaidh agus sa seomra feistis nuair a bhíonn tú ag traenáil agus mar sin de. Ní féidir leat just fhocal a chasadh and is ceannaire mé. Sin mar de mar an gcéanna sa leabhar. You know, fuair na Stáit Aontaithe Meiriceá amach, go háirithe faoi Vietnam, an cogadh sin, ní cuimhin, ní cuimhin libhse leis an cogadh sin, a thosaigh i 1952 leis an Vietnamese agus an Fhrainc, ansin an troid idir na Meiriceá, bhuel, d'fhoghlaim siad, bhí saghas academy acu of officers training agus mar sin de, cúrsaí West Point. agus tháinig amach mar Second Lieutenant or Lieutenant or whatever agus chuaigh tú go Vietnam mar ceannaire b'fhéidir 40 duine nó mar sin de. Is minic go raibh an Corporal nó a Private ina cheannaire níos fearr ná an duine a tháinig amach as West Point because just bhí bhí mar a déarfá na gnéithe ceannaireachta go nádúrtha aige. So aithníonn tú é but ó thaobh daoine like foirne fásta I'd say ceannaireacht, Go dteastaíonn daoine a deireann ina gceann right Táimse chun céad faoin gcéad a thabhairt isteach, ní bheimid, like, nílimse chun ligean don dream eile buachan orainn inniu. Má tá triúr nó ceathrar díobh san agat, well, okay, gríosaíonn siad na daoine eile. And oibríonn sé sin. Oibríonn sé sin. Is minic go ndéan, go bhfeiceann tú ar an líne má tá daoine ar an líne agus tá a fhios agat come on nó mar sin de like come on, come on agus tarraingíonn siad daoine leo, tugann siad daoine leo agus tá a fhios agat tá, bíonn an taoide ag, ag, ag éirí agus tagann borradh ar an Sunday. Nó an lá go mbíonn an ceannaire gorta nó cúpla ceannaire gorta, you see, you know, titeann, titeann na cinn agus mar sin de. Conas, conas é mar a deirfeá, a chothú? Bhuel, bíonn tú ag iarraidh freagracht a thabhairt do dhaoine. Agus caithfidh tú é sin a dhéanamh amach trín bhfoireann go léir. Now beidh daoine eile, beidh roinnt daoine níos láidre ná daoine eile, but caithfidh tú saghas freagracht a thabhairt do dhaoine. an rogha ceart a dhéanamh leis an liathróid. Fiú amháin is cuma cad é an aois, an rogha ceart a dhéanamh right now, bíonn an liathróid agat, cad é an rud is ceart a dhéanamh. Má bhíonn cornerback agatsa sa pheil, nó san iomáint, nó is cuma, agus nuair a fhaigheann sé an liathróid nó a fhaigheann sí an liathróid, just buaileann sí aon áit é. Aon áit.

Eoghain Uí Mhaine, ag obair chun an liathróid just ag fáil an liathróid here we go na Gaeil óga mar sin dúinn agus tá siad á rá faigh an liathróid corner back ar imeall na cearnóige and it's just a case of just buail amach aon áit right Cad is ainm duit a thuas Colm. We'll say, tá Colm ag imirt mar centre forward don bhfreasúra. Okay, by the way, like, níl mórán eolas agamsa faoi na Gaeil Óga, right? Tá's agam go bhfuil sibh bunaithe amuigh in, sa Leamhcán nó áit éigin, mar sin. Sin, b'fhéidir go bhfuil pitch agaibh amuigh ann, an ea? Níl. Bhfuil daoine ó gach. áit sa chathair. an taobh seo, taobh eile mar sin. So tá, nó, you see, chun mar a déarfá, chun fás mar chlub, caithfidh go mbeadh fuath agaibh de dream éigin. Mura bhfuil, mura bhfuil.

Ainm arís gabh mo leithscéal. Tá mé ag colm, yeah. Tá colm ag imirt le Erin's Isle is it? nó dream éigin atá amuigh ann, right? nó whatever. So tá colm ag ag imirt Centre Forward, tá mise ag imirt Corner Back, faighim an liathróid, is cuma ar clé nó ar dheis mar sin agus just caithim suas go dtí Colm é, right? And he's Centre Forward ar an bhfreasúra. Agus faigheann sé cúl nó cúpla cúilín nó mar sin de. So like tá seisean ag fáil bronntanais uaimse i gcónaí.

agus mura bhfuilimse ag obair agus ag déanamh iarrachta chomh maith agus is féidir liomsa i ndeireadh na dála beidh mise mar an slabhra is laige agus brisfidh an slabhra ormsa.
Ó, You know? caithfidh mé mo mharcáil anois agus go stopfá. Críochnóidh mé le, críochnóidh mé le rudaí beaga, chun é, chun é a léiriú. Nuair atá, nuair atá tú ag plé le grúpaí éagsúla, is cuma, under sixes, bhfuil éinne ag déanamh traenáil le faoi sé nó faoi seacht nó faoi ocht nó faoi, tá tú ag, ag feidhmiú le grúpaí beaga. Like ní foirne iad but just is grúpa. Nuair atá tú ag feidhmiú ansan ag dul suas in airde, tá tú ag feidhmiú le foireann. Agus sé is, sé is foireann ann ná grúpa go bhfuil an aidhm céanna acu. So ní haon mhaitheas mise a rá ag deireadh an tséasúir, Jeez, bhí díomá orm nach bhfuair mé Club Man of the Year, ní bhfuair Jó Juan aon scór ormsa or whatever else, cé gur chailleamar mórán cluichí. An rud atá i gceist agam ná má chaillimid, caillimid le chéile and má bhuaimid, bhuaimid le chéile. Caithfidh tú an cultúr sin a chur ar bun agus é a chothú. Like, tá sé cosúil leis an, an mbeirt, right, as Corcaigh iad, an bheirt seo. Agus bhí máirnéalaigh, tá, tá an saghas stór agus em stair ag Corcaigh, tá ceann dos na calafoirt is mó a bhí san Impireacht Shasana uair amháin. But bhí an bheirt seo anyway, right, máirnéalaigh a bheith, máirnéalaigh ó Chorcaigh a bhí ann, right, agus bhí siad ag obair san Áis. Agus ag teacht amach fuair siad jab in Hong Cong chun bád a thabhairt trasna ó Hong Cong go dtí barr na hAstráile ansan, ag Tuaisceart na hAstráile. Now do bhí ar an mbád, ní leo an bád anyway, right, just fuair siad saghas charter nó do tugadh pá dóibh. Agus ar bád, right, téann tú trasna the South China Sea, now má thugann tusa méadar cearnógach den China Sea, tá níos mó searcanna istigh ansin ná mar atá ar aon farraige eile ar domhan. Agus nílim ag caint faoi, you know, dog sharks nó rud mar sin, right, táim ag caint faoi, you know, tiger sharks, you know. Great Whites agus mar sin de. A dhéanfadh beagáinín damáiste duit. Now seo fíorscéal. So, ag dul trasna dóibh, nár thosaigh an bád ag scaoileadh uisce isteach. Agus bhí duine amháin ag féachaint amach agus ag féachaint ar na searcanna ag dul timpeall ar an mbád. Right, but tuigeann na searcanna féin. Ó, tá dinnéar ag teacht anso. So bhí duine amháin agus bhí buicéad aige agus bhí sé you know ag obair chomh dian agus ab fhéidir leis ag iarraidh an fharraige go léir a chur amach. Agus thosaigh an duine ag déanamh san, Come on, an dara duine, Tomás, Thosaigh seisean right mar sin de. But ansan tar éis, Jesus, bhí an ghrian ag taitneamh air, bhí sé you know, bhí sé ag spalpadh anuas air, bhí sé ag cur allais ní aithin John Ó Dálaigh dúirt, To hell with this, agus chaith sé an buicéad uaidh agus luigh sé síos and get a tan anyway. Is mo dhuine, dúirt sé, Neville and Donald, Seán a bhí ag obair agus ag obair and he said, Will you for something sake, right, éirigh agus cabhraigh liom anso. Tá an bád ag dul faoi, right, beidh sé síos go tóin poill i gceann cúpla nóiméad. Bhí na searcanna ansúd ag dul timpeall, bhí níos mó ag teacht sa dtír agus dúirt Tomás, So what, so what, like, seo, seo ní linne an bád. So nuair a bhí i gceist dó ansin díreach leis an bhfoireann, caithfidh tusa an cultúr a chruthú gur linne an fhoireann and it's not good enough go bhfuil triúr déag, right, ag iarraidh an t-uisce a chur amach agus beirt atá ina luí faoin ngrian, cos i ndeireadh na dála níl an bheirt sin, ní haon mhaitheas iad, don iarracht mar a déarfá. And sin cinnireacht ar a bhunúsaí. Sin cinnireacht go bunúsach. Dea-shampla agus ag obair agus iarracht a dhéanamh chomh dian agus is féidir leat chun an aidhm a bhaint amach, pé aidhm é. Mo bhróg go maire mé sibh.